lee ihe a m ji n'aka ajụrụ m onye igbo nwanne m kedu ihe anyị ga-akpọ ihe a gịnị bụ ihe a n'asụsụ igbo onye igbo kilibe m ọ kilibe m ọ sị m na ọ makwa ihe a ga-akpọ nwa ihe a n'asụsụ igbo m sị ya ka anyị na-achọ ịkọwa o kwube ka o kwube ogologo okwu ọ kọwa ogologo akụkọ m sị ya nna chere nwanne m gị nwa na-ekiri m ugbu a nwa onye igbo ihe a wụ azịza amaghị m ihe ọzọ ị na-eche ka a kpọọ o nweghị ihe ọzọ ị ga-akpọ ihe a kedu ihe ị chọrọ ịkpọ ya? ihe a wụ azịza ya bụzi na ọtụtụ ihe dị n'ala igbo nwee ka esi lụgharịa ya n'ụdị ọzọ anyị bido chọba aha ọzọ anyị ga-enye ya ihe a wụ azịza ka ọ bụ kedu ihe eji ya eme eji aza ihe ihe ka eji ya aza maka na a bịazi rụọ ya ọ dị imego na azịza gezie ntị azịza anyị na-eji aza ihe ịchọọ iji aza ihe ọ ga-eme gị i rukpuru ala nke ọma mgbe ụfọdụ ị zasịa ihe o nwere ike ukwu a na-egbu gị mgbu mana ndị nna nna anyị ha wara anya bịakwa rụpụta azịza nke a na o nwere azịza nke a na-arụ o too ogologo adịghị eji ihe eji arụ azịza nke obere a- e- arụ ya a na-eji ihe dị iche ka osisi nwetụlụ alụ rụọ ya ị ga-akwụnwe ọtọ otu eji esi eji nke a aza ihe ị ga-akwụnwe ọtọ were ya na-aza ihe a na-ejikarị nke ahụ aza mbara ezi werezie nke obere a na-aza ime ụlọ otu ihe a ka a rụkwara ebe a ị bịazie na-achọ ihe ọ na-eche ihe ọzọ anyị ga-akpọ nke a n'asụsụ Igbo mbanụ mba mba ihe a wụ azịza ka ọ bụ ịkpakwa ịkpakwa ịkpakwa onye Igbo aka n'ọnụ ugbu a ọ sị gị azịza bekee nna m ihe a bụ azịza hapụgodo bekee ihe a bụ azịza ka ọ bụ o nweghị ihe ọzọ ị ga-eji ihe a mee na-abụghị ịza ihe azịza ka ọ bụ ee biko tụsara m ejije a ka o ruo ụmụ Igbo niile ka anyị na-amụ igbo anyị na-atụgharị uche na igbo anyị gbaa mbọ na-asụ igbo karịa ka anyị si asụ bekee ọ gwụsịkwa ihe m na-akụzi ee tụsara m njiji a ka o ruo onye ọbụla binye aka na akara ịhụnanya makwa na akara mmasị ma tụnyekwazi okwu na ọdọ okwu kedu ihe ị nwere ikwu gbasara azịza m ji n'aka i chere na i chere na ọ kwesịrị ka a na-akpọ ya azịza maọkwa na anyị kwesịrị ịkpọ ka a kpọwa ya azịza bekee maọkwa na o nwee ihe ọzọ anyị kwesịrị ịkpọ ya n'asụsụ igbo kedu nke i che tinye ya n'ọdọ okwu ma cheta na onye gị na ya nọ bụ igwe eze nna ya ezigbote onye ọhọfịa kala aja alụ onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m onye nkụzi ka emesịa na ụmụnne m ka ọ dị mgbe ọzọ onye nkụzi asụsụ Igbo onye nkụzi ọdịbendị onye nkụzi igwe eze nna ya o onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi omenala Igbo onye mgbazi ndị Igbo